Beatha le bua, Michelle Obama. Le cead ó Sia i mBéal Feirste. Ba mhór an ocáid é sa bhliain 2008 nuair a toghadh Barack Obama ina Uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ba eisean an chéad duine gorm a bhí ina uachtarán riamh i stair Mheiriceá. Cé go raibh ainm Barack Obama anois i mbéal an phobail, thiocfadh a rá go raibh a bhean chéile Michelle lán chomh clúiteach leis, rud nach raibh fíor i gcás na n-uachtarán a tháinig roimhe. D'fhreastail Michelle ar bheirt de na hollscoileanna is clúití i Meiriceá, Princeton agus ina dhiaidh sin Harvard. áit a ndearna sí staidéar ar an dlí. D'éirigh go hiontach léi ar an ollscoil. Bhí poist éagsúla aici ag leibhéal ard in ollscoileanna agus in eagraíochtaí eile. Agus an cúlra seo aici, ní hiontas ar bith é gur chuidigh sí go mór lena fear céile i saol na polaitíochta. Thug sí óráidí agus. rinn sí agallaimh a chuaigh i bhfeidhm go mór ar an lucht vótála. Bhí beirt níonacha ag Michelle agus Barack, agus cé gur duine fíorghnoitheach a bhí inti, bhí sí i gcónaí iontach cúramach a ról mar mháthair a chomhlíonadh mar is ceart. Bhí stíl ar leith ag Michelle i ngach gné dá saol, agus bhí suim mhór ag na meáin chumarsáide inti dá bharr. Chaith sí éadaí snasta, bhí a cuid barúlacha féin aici faoin dóigh leis an teach bhán a reáchtáil. Tá cuid mhór ama caite aici ag obair ar son daoine faoi mhíbhuntáiste. Mar sin, is bean láidir, ildánach í Michelle Obama. Ach cé hí go díreach? Agus goidé an cineál turas a rinn sí le bheith ar dhuine de na mná is clúití ar domhan? Cúlra, Rugadh Michelle LaVaughn Robinson ar an seachtú lá déag de Mhí Eanáir 1964, i gcathair Chicago, i Stáit Aontaithe Mheiriceá. D'oibrigh a athair, a hathair Fraser Robinson 3, le comhlacht uisce, agus ba rúnaí a máthair Marian Shields Robinson. D'fhan an mháthair sa bhaile go lánaimseartha go dtí go ndeachaigh Michelle ar an ardscoil. Ba sclábhaithe i ndeisceart na Stát Aontaithe cuid de mhuintir Michelle tamall fada ó shin. Gnáth-theaghlach a bhí i muintir Robinson. D'imir siad cluichí mar Monopoly agus chuaigh Michelle chuig ranganna pianó. Tháinig a ngaolta go minic. chuig an teach ar cuairt, agus chuaigh an teaghlach chuig an eaglais áitiúil go rialta. Gach bliain, chuaigh siad ar saoire chuig teach beag faoin tuath in Michigan. Ar an drochuair, tháinig scléaróis iolrach ar a hathair. Bhí an-mheas ag Michelle air, agus rinne sí a dícheall i gcónaí sa saol, mar bhí fhios aici gur sin an rud ba mhaith leis féin. Chuaigh sí ar ardscoil mhaith agus bhí sí in aon rang le hiníon Jesse Jackson, polaiteoir mór le rá a rinne a lán oibre ar son an chine ghoirm i Meiriceá. Bhí an scoil giota maith ar shiúl óna teach agus ghlac sé trí uair a chloig uirthi taisteal ar scoil agus ar ais abhaile. Mar sin féin, rinne sí go maith ar scoil, bhain sí go leor gradam agus bhí sí ina cisteoir ar chomhairle na scoile. Na luathbhlianta, fuair Michelle áit san ollscoil chlúiteach, Princeton, áit a ndeachaigh a deartháir Craig chomh maith. Ní raibh sí ar a suaimhneas ar dtús ar an ollscoil sin. Ní raibh ceachtar dá tuismitheoirí ar an ollscoil riamh agus mhothaigh sí mar a bheadh cuairteoir ann i measc na mac léinn eile, cé gur chuir an chuid is mó acu fáilte roimpi. Ba ag an am seo a thosaigh sí ag smaoineamh ar na dúshláin a bhíonn roimh dhaoine gorma agus ar an bhearna idir daoine saibhre agus daoine bochta. Bhí iontas mór uirthi go raibh carranna BMW ag cuid de na mic léinn. Ní raibh aithne aici féin ar thuismitheoirí ar bith fiú a raibh BMW acu. I ndiaidh di céim a fháil in Princeton, Fuair sí áit in Harvard, áit ar thosaigh sí ar iarchéim a dhéanamh sa dlí. Bhí Michelle an-bhródúil as a cúlra mar bhean ghorm. Ghlac sí páirt in agóidí le brú a chur ar ollscoileanna cothrom na Féinne a thabhairt do dhaoine gorma, mná agus daoine faoi mhíchumas nuair a bhí siad ag ceapadh duine. D'oibrigh sí saor in aisce fosta, ag tabhairt comhairle do dhaoine bochta nuair a bhí fadhbanna acu ó thaobh tithe de. Sa bhliain 1991 fuair athair Michelle, Fraser, bás. Bhí sí croíbhriste, ach shocraigh sí go leanfadh sí ar aghaidh ag déanamh a dícheall sa tsaol mar ba mhaith leis go ndéanfadh sí. Nuair a bhí sí ag obair le comhlacht dlí darb ainm Sidley Austin, bhuail sí le fear óg darb ainm Barack Obama, a raibh post aige don tsamhradh. D'iarr an comhlacht ar Michelle cuidiú agus treoir a thabhairt dó leis an obair. Níorbh fhada gur thit siad i ngrá le chéile, agus an chéad oíche a chuaigh siad amach le chéile, shocraigh siad ar dhul chuig an phictiúrlann. I Mí na Samhna pósadh Michelle agus Barack ar a chéile sa bhliain 1992. Rugadh beirt níonacha dóibh, Malia Ann agus Natasha. Bhí Barack ag teagasc ar ollscoil in Chicago. Ansin, i dhá mhíle is a ceathair, toghadh chun an tSeanaid in Washington é. Shocraigh siad ar leanúint ar aghaidh ina gcónaí in Chicago ar an ábhar go mbeadh níos fearr do na cailíní, bhí Barack ag déanamh dul chun cinn maith sa phoilitíocht agus sa bhliain dhá mhíle is a hocht shocraigh sé ar sheasamh sa toghchán le bheith ina Uachtarán ar Mheiriceá. Is dócha nach raibh Michelle iomlán cinnte faoi cé chomh maith agus a bhí an cinneadh seo mar ghlac sí cúram a cuid páistí go han-dáiríre. Sa deireadh, d'aontaigh sí, ach thug sí air gealltanas a thabhairt go n-éireodh sé as na toitíní. Bhí ról tábhachtach ag Michelle sa toghchán sin, í ag dul chuig cruinnithe agus ag tacú lena fear céile. Ag cuimhniú ar a ról mar mháthair, áfach, shocraigh sí nach bhfanfadh sí ar shiúl ón teach níos mó ná uair amháin gach seachtain, agus nach n-oibreodh sí níos mó ná dhá lá sa tseachtain. Mar sin féin, bhí próifíl an-ard aici, ní amháin ar an ábhar go raibh sí pósta ar an fhear a bhí ag iarraidh a bheith ina Uachtarán. Chomh maith leis sin, bhí páirt lárnach san fheachtas toghchánaíochta aici, ag scríobh óráidí dó agus ag labhairt ar sheóanna teilifíse amhail clár Oprah Winfrey. Nuair a bhain Barack Obama an toghchán, ba scéal mór é i Meiriceá. Ba rud é nach dtiocfadh le muintir Mheiriceá a shamhlú tamall roimhe sin mar gheall ar an easpa measa a bhí ar dhaoine gorma riamh sa stair. Sular bhog Michelle agus a fear céile isteach sa Teach Bhán, d'iarr sí comhairle ar chúpla bean a bhí ann roimhe, Laura Bush agus Rosalynn Carter, faoin dóigh is fearr le páistí a thógáil ann. Bhog máthair Michelle, Marion, isteach leo le cuidiú léi na páistí a thógáil. Go gairid i ndiaidh do Michelle bogadh isteach, thug sí cuairt ar ionaid dídeanaithe agus ar chistineacha anraí do dhaoine a bhíonn i gcónaí ar na sráideanna. Bhí tionchar aici anois mar chéad bhean Mheiriceá agus d'úsáid sí an tionchar sin, mar shampla, le daoine a spreagadh le bia níos sláintiúla a ithe. Sa bhliain 2012, bhain Barack Obama toghchán le téarma eile a chaitheamh mar uachtarán. Bhí dúil mhór ag muintir Mheiriceá in Michelle agus níl dabht ar bith ann gur chuidigh sin lena fear céile an dara téarma a fháil sa Teach Bhán. Thaistil sí ar fud na Stáit Aontaithe agus ar fud an domhain ag tacú le roinnt ag tacú leis na rudaí a chreid sí iontu. Bhí muintir Mheiriceá chomh sásta sin le Michelle go raibh a lán daoine den bharúil go seasfadh sí féin i dtoghchán le bheith ina huachtarán am éigin, ach is cosúil nach bhfuil suim aici sa phost. Taobh eile de Michelle Obama a thaitin go mór le muintir Mheiriceá ná na héadaí a chaith sí. Bhí a héadaí i gcónaí snasta, faiseanta, agus rinne a lán daoine comparáid idir í féin agus Jacqueline Kennedy, bean chéile John F. Kennedy, ó thaobh na stíle de. Ó d'fhág sí an Teach Bán, lean sí ar aghaidh ag tacú le cúiseanna éagsúla a gcreideann sí go láidir iontu. Iarracht. Thar rialta ar a lán dóigheanna é Barack Obama ó toghadh é ina Uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ach ba thar rialta fosta a bhean chéile ar a lán cúiseanna. Ní raibh bean ghorm ar bith eile i Meiriceá a raibh an oiread céanna clú agus cáil uirthi. Ach an rud ba thábhachtaí, áfach, ná go raibh níos mó i gceist léi ná díreach bheith ina céad bhean. Bhí meas uirthi ar a lán chúiseanna. Bhí cáilíochtaí oideachais den scoith aici. Bhí sí maith ag tabhairt óráidí. Bhí sí cumasach. Thuig sí an phoilitíocht. Agus thug sí tacaíocht do chuid mhór cúiseanna maithe. Bhí na daoine gorma i Meiriceá fíor-bhródúil aisti. mar chruthaigh sí an méid ab fhéidir le bean ghorm a dhéanamh ach an seans a bheith aici gan Michelle a bheith aige mar bhean chéile. Ní dócha go n-éireodh chomh maith céanna le Barack Obama. Ghlac sí lena freagrachtaí mar mháthair go han-dáiríre agus bhí a beirt níonacha i gcónaí chun tosaigh ina smaointe nuair a bhí rud ar bith ar intinn aici. d'admhaigh sí féin agus a fear céile gur chuir saol gnoitheach na poilitíochta brú mór ar a bpósadh ach rinne siad iarracht mhór na deacrachtaí uilig a shárú. An bhfuil seans ar bith ann go n-athróidh sí a hintinn agus go mbeidh sí ar an chéad bhean le bogadh isteach sa Teach Bhán mar Uachtarán Mheiriceá? Beidh le feiceáil. Michelle Obama, Beatha le bua, le cead ó CCEA i mBéal Feirste.